chonde chonde chonde chonde musaupitirire uthenga uwu ndi wanu ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuyezedwanso mwatsopano ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuyezedwanso kachikena kuti tikakhoze kuyima mu pemphero kuti tikakhoze kuzemba machenjerero a satana mdyerekezi ndikugwiritsa ntchito baibulo pa ezekieli chapter 41 vesi yake ndi ya namba 4 takhani pomwepo ezekieli chapter 41 verse yake namba 4 anayesanso mkati mwa kachisi mtsogolo mlitali mwake mikono makumi awiri ndi kupingasa kwake mikono makumi awiri ndipo anati kwa ine umo mmopatulika kwambiri ndipo anati kwa ine umo mmopatulika kwambiri tamvetserani uyu anali ezekieli atamaliza kumanga kachisi wa yehova Atamaliza kumanga kachisi wa Yehova, akuti angelo anam'tenga. Pa nthawi imene ankapita kuka- kuka- kukam'pereka kachisi uja, angelo anam'tenga ndi kupita kukayesanso kachisi amene adamangira kuti azitumikira naye Mulungu. Ndipo Baibulo mukakawerenga kuyambira pa vesi yake namba 1 mpakana kumaliza vesi yake namba 10 amanena za m- makoma onse amene adayesedwa. Ndipo akuti adayesa pakhomo kutalika kwake ndi mamitazi ake ndipo adayesa mu khoma kuchindikala kwake ndi mphamvu yake ndipo kufikira pa vesi yake ya namba 4 imene tawerenga apa ndipo angelo adanena kuti awa ndiye malo opatulika oyenera kupembedzeramo mulungu wathu tamvetserani ndimafuna ndilankhule ndi wina wake ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuyezedwanso mwatsopano ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuunikiridwanso mwatsopano mvetserani baibulo likukamba za kuyezedwa kwatsopano kwa kachisi amene ezekieli anatani anamanga mvetserani lero lino kachisi akuyimira thupi la inuyo ndi ine lero lino kachisi kubwera kwa mbuye wathu yesu khristu amatanthauza ndi thupi ili limene tili naloli mvetserani pamene ezekieli akunena kuti anayezanso pa khomo la kachisi lero lino okondedwa khomo la kachisi limene likunenedwa ndi pakamwa panupo mukuyenera kuti muyezedwenso kamwa yanuyo ndi kamwa imene mmatumikira nayo mulungu koma kamwa yomweyo mukukhalira kulalatira nayo anzanu mmayenera kuti muyezedwenso pakamwa pamenepo tamvetserani akunena kuti ndipo anayezanso m'mawindo akachisi ameneyo mawindo amene akunenedwa lero lino pakachisi ameneyo ndi makutu athu amene ife tili nawo akuyimira mawindo pakachisi amene ife tili nayo mvetserani baibulo likunena kuti anayezanso angakhale pa khomo anayezanso angakhale mulitali ndi manja ake mvetserani akuti anayezanso angakhale khoma lake khoma likuyimira thupi la ifeyo limene ife tili nalo mvetserani baibulo likunena kuti anayezanso angakhalenso chani kodi angakhalenso m'mbali mwake mulitali ndi pansi pake naona kuti kodi nthakayi ndi yolimba bwanji kufikira angelo atanena kunena kuti awa ndiye malo opatulika ndimafuna ndilankhule ndi wina wake okondedwa malo ano nkutheka kunena kuti umatumikira mulungu koma zolankhula zako ndi zoyipa mvetsera ukuyenera umulole ambuye kunena kuti ambuye mmene munga mukulankhulira pa ezekieli chapter 41 muyezenso ineyo kachisi wanga muyenzenso ineyo pakamwa panga monga mudayeza kachisi wa ezekieli pakhomo momwemonso khomo lija likuyimira pa moyo wauzimu likuyimira kamwa yangayi muyenzenso kamwa yangayi chifukwa ndimakhala bize kutumikira nalo inu koma kamwa yomweyi ndikulankhulira nalo zoyipa ndimakhala bize kutumikira nayo inu koma kamwa yomweyi imalandira zoyipa ndimakhala nayo busy kutumikira inu koma pakamwa panga pakulowa zinthu zoyipa tamvetserani ukuyenera umuuzenso ambuye kuti ambuye yezaninsoni angakhale maonedwe anga Monga mudayeza inuyo kachisi wa Ezekieli m'mawindo muja, momwemonso muyezenso maso anga, pakuti maso angawa amalandira zokhumudwitsa zimene zimapita ndikukadziwitsa mtima wanga, kunena kuti, Mtima ukhulupirire ndipo ukhazikike pa chinthu chimenechi. Mvetserani, mtima wanga umakhala ukufunitsitsa, mtima wanu umakhala ukufunitsitsa kutumikira Mulungu, koma maso anu akaona zokhumudwitsa, akaona zonyaditsa za dziko lapansi, amazilandira ndi kuzitenga kuika mkati mwa mtima, mapeto ake mtima umafooka. mvetserani tikuyenera timuuze ambuye kuti ambuye muyezenso kaonedwe kanga ndisanayambe kukutumikirani yezaninsoni kaonedwe kanga ndidziona zokhazo zimene zili zokomera thupi la inuyo yehova ndidziona zokhazo zimene zili zokomera amzimu oyera mvetserani tikuyenera timuuze ambuye kuti ambuye muyezenso angakhale kaganizidwe kanga muyezenso angakhale makutu anga ndidzimva zokhazo zimene inuyo ambuye mwazilola kuti zikakhale zolowa mkati mwa moyo wanga tikuyenera kukhala akhristu oyezedwa kufikira amzimu oyera atanena kuti awa ndiye malo opatulika mvetserani ena mmakhala mukulambira ambuye ndi pakamwa panu koma kamwa yanu nthawi zonse zolandira zake nzambiri ndimati ndilankhule ndi wina wake pa group ndimati ndilankhule ndi wina wake pamenepa kunena kuti tikuyenera tikhale akhristu oyezedwa tisanatsogole kutumikira mulungu ayezenso kamwa yathu ayezenso kaganizidwe kathu ayezenso angakhale makutu ndi maso athu monga ezekieli atamanga kachisi wa yehova Akuti atakampereka kwa Yehova, angelo anamtenga, napita nakayeza kuchindikala kwake, napita nakayeza khoma lake, napita nakayeza mawindo, napita nakayeza pakhomo. Mvetserani, ayezenso angakhale thupi lathuli. Thupi lathuli mtima umakhala uli nkufunitsitsa kutumikira Mulungu, koma thupi lathu limakhalanso lili nkufuna zinthu zina za ku dziko lapansi. Tsono lero lino tikuyenera timuuze Ambuye kuti Ambuye tayezaninsoni angakhale thupi langali, pakuti thupi langali ngati lingakhale kwa lokha, mtimanso ungakhale kwa okha, nkosatheka kuti ndikayime pamaso panu. lero ndi tsiku labwino loti timuuze ambuye kuti ambuye yezaninsoni china chilichonse cha moyo wanga kuti ndikakhoze kuyima nacho pamaso panu ndimafuna ndikukumbutseni ndimafuna ndikulimbikitseni kuti nkosatheka kutumikira mulungu ngati usanayezedwe pakamwa pako nkosatheka kuyimbira ambuye ngati usanayezedwe kamwa yako nkosatheka kuyima muchoonadi ngati thupi lako lili losayezedwa nkosatheka kuyimadi pa mawu a mulungu ngati makutu ako ali osayezedwa nkosatheka adi kuyang'ana chitsogolo za mphamvu ya mzimu woyera ngati maso ako ali osayezedwa lero lino anthu ambiri ndi osayezedwa koma ndi opemphera ndi chifukwa chake chakuti akatuluka mukachisi amwene zoona zawo nthawi zonse zikumakhala zoyipa maso awo sanayezedwe lero lino anthu ambiri ndi osayezedwa koma ndi olalikira ndi chifukwa chake amati akamaliza kutumikira ambuye kamwa yomweyo ikulandira zonyasa akhristu ambiri achizimayi akhristu ambiri achizibambo kamwa yawo ndi yonyasa yomweyo akuyigwiritsa ntchito kuyimbira ambuye yomweyo akugwiritsa ntchito kulandirapo zonyasa mvetserani ndimafuna ndilankhule ndi wina wake mvetserani ndimafuna ndikukumbutseni kuti lero ndi tsiku labwino mu yesu khristu wa ku nazareti kuti ambuye yezaninsoni kuyambira kumutu mpakana kumapazi monga mudayeza kachisi wa ezekieli kufikira angelo atanena kuti awa ndiye malo opatulika momwemonso muyezenso kaganizidwe kanga momwemonso muyezenso kamwa yanga momwemonso muyezenso angakhale maso anga kufikira angelo atanena kuti awa ndiye malo opatulika ndidzakwanitsa kuyima mu pemphero pamaso panu mukhale ndi tsiku labwino ambuye akudalitseni evangelist chikondi faison pangani like share and follow shalom